Sos finantzeris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro mèdiu de sos repartos de sa Brigata de Bosa e de sa Tenèntzia de Siniscola ant fatu duas operatziones contra s'evasione fiscale e s'abusivismu commerciale. Sos militares de sa Tenèntzia de Bosa ant fatu unu servìtziu contra sos afitos in nigheddu. Ana cassau un'omine de Macumele chi impreande una sotziedade de capitales dae su duamiza e tres chi affittavat immobiles de propriedade balanzande dinare meda. Sos finantzieris cunfrontande sas bancas datos chin elementos collios in ziru sun resessios a iscoperrere su tantu balanzau chin immobiles affittaos fintzas chentza cuntratos regulares dande però sas ricevutas pro su tantu retziviu ma chentza las decrarare a su fiscu. Acabbada s'ispetzione, sos militares an acertau chi s'òmine no at decrarau duchenta miza euro e pro cussa an pediu misuras cautelares e sa disponibilidade de sa sotziedade. Sos finantzieris de sa tenèntzia de Siniscola, paris a sos agentes de sa Politzia Munitzipale de San Teodoro, an fatu un'operatzione contra a su cummèrciu abusivu in sas ispiàgias de La Cinta e Lu Impostu, Sos militares ant cassau bator bendidores ambulantes de sa Mauritània, de su Bangladesh e de su Senegal chi fin bendende chentza sas autorizatziones, violande sa leze regionale chi disciplinat sas atividades commerciales. A sos abusivos lis ant postu contravintziones e secuestrau prus de bator miza artìculos postos a disponimentu de su Comune de San Teodoro cumpetente pro definire s'illìtzitu amministrativu. Sa mutzadura a sos trasferimentos istatales a sos entes locales est unu problema grave meda chi at bisonzu de rispostas lestras ma chi cheriat afrontau zai in sos ùrtimos decannos e pro cussu s'allarme de sa maggiorantzia de centru-sinistra chi guvernat sa Regione chi est pedinde a sìndicos e parlamentares de si mobilitare, paret tropu addasiada e tropu a curtzu a sas eletziones regionales pro non pàrrere fata a posta. Prus a prestu sa Regione azudet sos comunes chi an dèpidos anticos. A lu nàrrere est su senadore de su Movimentu Cinque Stelle Emiliano Fenu, s'incras de s'addòbiu de sas Commissiones consiliares Bilàncio e Autonomia chi an faveddau de una vertèntzia intradas nova. Mancari deo sia a disponimentu pro discùtere, mi paret chi custa mobilitatzione istraordinària non siat credìbile, ca l'ant promòvia petzi cando dae su guvernu si che sunu andaos sos amicos de unu tempus. Duncas como si podet faveddare in craru, mentres prima fin menzus abarrare a sa muda sichit Fenu, chi sutalìniat comente sas amministratziones de centru-destra e de centru-sinistra chi in sos ùrtimos decannos ant guvernau, cando est benniu mancu su dinare pro sos entes locales, sun abarradas a sa muda e an subiu sos isseperos fatos dae sos urtimos guvernos nazionales apogiados propriu dae sa parte politica issoro. Pro su setore edilìtziu in Sardigna paret chi sa crisi non cheriat abrandare. In su duamiza e dechesete difatis sos interventos in sas domos sunt istados petzi batormiza e setichentos, su sessanta chimbe pro chentu in mancu rispetu a su duamiza e sete. In su duamiza e dechesete at connotu una crisi leza fintzas su setore immobiliare, chi at bidu minimande sa bèndida de su trinta chimbe pro chentu rispetu a su duamiza e sete. Carchi sinzale de mezoru s'est bidu in sos primos tres meses de su duamiza e dechioto ue su mercadu est crèschiu de su deghe virgola bator pro chentu. A lu nàrrere est s'ùrtimu documentu de sa CNA Sardigna chi analizat s'andamentu de su cumpartu edilìtziu. Dae su duamiza e batòrdighi a oe b'at àpiu in totu Itàlia unu mudamentu chi in Sardigna est arribbadu petzi in su duamiza e bìndighi. Pro su duamiza e dechioto però sa CNA carchi ispera la dat, cussiderande s'andamentu bonu de sos primos tres meses de s'annu. In sa Prata de Florinas, in ocasione de un'àteru apuntamentu de sa 'e nove editziones de su fèstival Florinas in Giallo, L'isola dei misteri, dedicadu a su gènere literàriu giallo, s'iscritora napoletana Sara Bilotti at presentadu s'ùrtimu libru suo I giorni dell'ombra, imprentadu dae Mondadori. A s'iscritora napoletana l'at intervistada Mauro Pusceddu, magistrau e iscritore nugoresu, in dae innantis de unu pùblicu de amantiosos de su gènere atentu e interessau. I giorni dell'ombra est unu thriller ambientau in intro de unu condomìniu, chi afrontat chistiones dìlicas che a su controllu mentale e a sa relata de dipendèntzia chi a bortas naschit intre sa vìtima e su carnèfitze, in sos abusos fìsicos e psicològicos. Sara Bilotti at cumintzadu in su duamiza e doighi publicande sos contos Nella carne. At iscritu sa trilogia L'oltraggio, la colpa e il perdono e est zai traballande a su romanzu nou, semper unu thriller.